igbo iyo ya maara ụnụ mma ee apụtasịa n'ụbọchị nke taa ee m sị ka m kenekwa ụmụ igbo anyị ahụ mụnwa bụ ka abụkwa m nwanne ụnụ nwoke bụ Mr. Adejude ofu onye e ji eziokwu wee marụ ofu onye ọ na-atọ ụtọ n'obi ma ụmụ igbo na-enwe aṅụrị ọ nya ka m ji ekpe ekpere n'isi nwa afọ igbo ọbụla oge niile because eh, ọ na-abụ m pụọ fụ ndị ndị ife ife ọma na-emelụ ndị family fa dị ka ndị ma na ife ọma emebegoro fa ọ na-enye m obi aṅụrị ri nne otu a ka ọ dịkwa m fụkwa ụmụ guys ibe m kwa ndị na-agba mbọ but o nwere ka ọ si dị ọ na-ewutekwa m ri nne but ka o si na dị ofu okwu m nwere ịgwa ụmụ igbo oge niile ọ okwu m na-ekwu na-ekwu all the time bụ gị bụ onye chukwu lotegoro ijikwana ihe chukwu ihe ọma chukwu merụ gị wee taa nwanne gị afụfụ ee ọba gị eze leta ụmụnne gị maka ogbenye dịka gị bụkwa nwa onye ogbenye onye ife ka na-esiri ike kịta icherena onye ọ dịgoro mma echiche ọjọọ or bido kwuo okwu dị aṅaa okwu ọjọọ gbasara onye afụ that is only ịkwụba aka gị ọtọ na-ekwu okwu ziri ezi oke nke gị eruo gị aka ekpere m n'isi nwa igbo so ihe m bịara today enwe m ogologo akụkọ m bịara ikwutere ebe ọ ka m bịa kene anyị bụ ụmụ igbo especially ndị ife m na-adị mma you know those that have been following me up both on youtube instagram um, facebook everywhere those have been checking on me and those that have um, been able to to chat with me DM me one on one o nwe ndị na-enye m go ahead na-enye m kudos na-asị m gaa n'iru na ihe m na-ekwu dị mma ọkwa ndị na-ekwu na m na-akọ out of point nwe ndị na-ekwu na m na-ekwu ihe dị mma but na mmadụ ekwutechi ya um, asị m ya mara ụnụ niile mma ofu onye ka m bụ enweghị m producer nke m ji enwe director ọ mụ bụ one in all you know ofu onye ofu onye ka m bụ mụ na-adirect mụ na-eproduce mụ bụkwa the the the caster but eh, ama m ka o si na-adị mma nke taa nke echi ya-aka nke taa mma you know so na-asị ka ọ mara unu niile mma anyị bụ ụmụ igbo bụ ndị si n'ọdịda anyanwụ wee pụta you know ebe ọbụla anyị etinyena aka ife ọma mebela anyị you know eh, gị bụ nwa igbo because e ji e ji ịzụ afịa wee mara anyị bụ ụmụ igbo so ebe ọbụla ị na-azụ afịa ị nwere anya ntaji nyere nwanne gị mmadụ ine aya elecha you know mmadụ ine aya elecha the same amount in a day so mgbe ị nọ dịka sị na ndị afịa nke gị ada abịa nwee ndidi chere oge chukwu oge na-adịghị anya ndị afịa nke gị eme gịnị ga-abịa because ihe m ji ekwu ihe a bụ na anyị bụ ụmụ igbo dị ka anyị na-akụzi onwe anyị isi you know a sị na ihe si na ihe na-eme nwata si n'ụlọ na ngwọta rara ahụ akụ ya dịka a sị na akụ fecha fecha fecha fecha fecha ọ daara awọ n'ihe gbasara anyị bụ ụmụ Igbo so because eh, abụgo m a businessman already abụgokwa m many places you know because this talk show m na-eme now have been able to be taking me to places so nya ka m ji sị that na sometimes ọ dịkwa ka anyị nwa bụ ụmụ igbo na-eme onwe anyị karịa bụ onye baa n'ọfịa gbuo ọ gbapụta sị onye na-egbu you know ka anyị bụrụ our brother's keeper that's the only way we can go higher higher and then uh, being able to eradicate the poverty in our land in as much as na a na-ekwu okwu na-asị na ndị Igbo kacha kpata ego ọ dịkwa ka i nekwa anya ọfụma ndị nwa bụkwa ndị Igbo kakwa daa ogbenye because ogbenye o nwe ndị dara ogbenye ọnụ ntụ I'm telling you the truth o nwe ndị dara ogbenye ọnụ ntụ n'ala Igbo eh, so gị nwa bụ onye ọ dịgoro mma dịka nwanne m nwoke si wee kwuo n'okwu o kwuru wee sị eh, my brother bụkwa Chidoka o kwuru okwu dị anya okwu mma na ọ bụ na anyị bụ ndị Igbo nebara ya anya na ọ ya abara anyị uru gị bụ onye ọ dịgoro mma ị bụ onye na-azụ afịa bụ onye na-arụ ọrụ ebe ọbụla ị nọ ị ma na ị nwere tụrụtụrụ ọnọdụ ọnọdụ gị dịrịrụ gị mma and ị ya esi ebe a nyere nwanne gị aka biko i nene anya n'azụ you know i nene anya n'azụ gbadaa ụlọ ọ bụrụ na ụmụnna gị bụrụ from eh, ebe dị anya ọ bụrụgodị ndị enyi gị ka ị ya agwata you know gwa fa maka ụfọdụ aha alike isi be fa kpọrọ mmadụ yes ụfọdụ aha alike isi be fa because ọ na-abụ a kpọrọ mmadụ be fa ọ dịka a sị na mkparị na-abatachi ya so you can discuss with your friends you know ị bụrụ onye Anambra you can discuss with your friends bụ ndị Abịa ndị Imo ndị ndị ndị ndị Ebonyi ndị Enugu you know si ebe a kpọnye gị mmadụ ka esi ebe a na-enyere na-enyere ka anyị si ebe a na-enyere onwe anyị aka you know gị bụkwanụ onye na-arụ ọrụ maybe ị na-arụ ọrụ government or maybe ị bụ your own boss in your own company ị chọọ ịkpọ ndị ọrụ biko eh, n'ogwugwu ndị igbo dị capable ọ ya m jiri like anyị bụ ndị igbo a dị capable can do anything you know so nye ebe ọ bụla ị ma ị ya esi nye nwa aka nye aka ka ghara ịbụ ndị na na-enye azụ sometimes ka anyị nyekwa aka kụziere ụmụnne anyị ka esi achọta ya bụ azụ the highest help you can give your brother today ọ bụ na ị kụziri ụzọ ọ ya esi wee ficha family anya mmiri na ọ na-abịa ịbata ebe ịdị ike ego na-etu gị ọkaka eh, omere ọra o nweghị onye o nyere aka ọkwa ndị a na-etu gị ọkaka emechakwa gbuo gị one day you know so aga m ekwu na-ekwu ka I'm a true ambassador n'ikwu eziokwu gbasara ụmụ Igbo biko biko gị nwa bụkwa na ọga gị nwa bụ ọga kpọrọ nwa boy gbaa mbọ gbaa mbọ gbaa mbọ duo ya gbaa mbọ duo ya because some ekwugo m ya before some of ndị ọga na-akpọ boy in the name of na emekaa e duo gị but within within themselves ha ma na onweghị anything like odudu in the agenda they are just using you by the time o feel na oge rugo oge edu gị achọọ ofu allegation bo gị si ebe ahụ kpọnaa gị o sokwa na-eme na ọtụtụ ụmụ ogbenye ju n'ala igbo na ndị na-egbu egbu ndị na-echere mmadụ ibe fa echiche ọjọọ because onye ị kpọọrọ age of 20 18 years ọ nọ na nke gị 4-5 years ị bịachaa gbaba ya aka ọ naba onye ya-akpọzi onye ahụ agụ na onye ihoriho for life ma ọ bụ na ọ kwadosighị ike ọ gbadosighị ụkwụ ike na so nya ka m ji ayọ anyị bụ ụmụ igbo bikonụ ayọ ka m ji bịa ka anyị na-enyerenụ nwanne anyị aka ị bụrụ onye ma aka ọrụ kpọrọ m kpọrọ mmadụ kpọrọ ụmụnne gị si na ụmụnna gị o si anywhere n'ala igbo kụziere fa aka ọrụ you know ihe ihe need wa ga-abụ it doesn't matter how the money comes from ọ ebe ego si abata ka e wee fichaa family anya mmiri ka ọsọ ọ mụtakwara nwa mụtara nwa ọ mụta nwa ka nwa zụọ ya you know so nya ka m ji na-ayọ anyị bụ ụmụ igbo ayọ ka m ji bịa n'ụbọchị nke taa ihe ndị igbo na ọ na-echu m ụla too much ihe ndị igbo na-echu m ụla dịka gị nwa bụ nwa igbo ya na-anụ olu m all the time biko gbasa ozi you know ị kpaa ọ dịrị gị mma kụzie onye ọzọ chukwu anadịkwa n'igwe agbarata nyere ụmụ igbo aka ọ through mmadụ ka o si enyere mmadụ ibe aka ịghọtago so ogbenye dị n'ala igbo biko karịrị bikonụ ị kpọrọ nwa bọyị gbaa mbọ duo ya eduo ee eh, ị bụrụ onye na nwere ọrụ ị na-arụ maybe n'ụlọ ọrụ ebe ị na-arụ ọrụ even though na ị bụrọ ọga ị fụ na vacancy pụtara gwata ụmụnne gị you know gwakwa gwakwa because mụ na-emekwu ya I'm a business man but I have, I have friends that works in company you know ọ na-abụ vacancy pụta like this lot, a lot of people na-akpọkwuzi m na-asị m izu na ha chọrọ ọrụ you know onwee ka opportunity pụta asị gị ị ya-arụnwu ụdị ọrụ dị otu a ọrụ dị otu a ị sị m na ị ya-arụnwu asị m ngwa gbaa jebe jee drọpụọ it's your luck mụnwa ana-emekwa call nke m na-eme you know sokwa ebe afụ but before na-enye gị ọrụ m ga-adị sure na m ma onye ị bụ ọfụma because onwe ife mere echi ọ mụ ka a ya-akpọ ịghọtago so nya ka m ya-asị ụmụ igbo ọ dị mma anyị kwụba aka anyị ọtọ oge niile so that ihe ọma nke ya-abịara gị nwee ike bịara gị because mgbe ị na-eme ebe ọbụla ihe furu afụ gị ebe ahụ ebe ọbụla ihe mere dị agha mere afụ gị ebe ahụ ụdị mmadụ m soro na-afụ gị dị ya onwee ka esi chọba ọrụ m maha akpọ gị because ị ga-apụ je ebe ahụ zuo ori asị na m kpọtara onye ori they might even sị na m na mụ na gị conspire together to to to to to steal from them you know so that's why you know, it's good to always be be be be, be straightforward you know it's good to always be straightforward